Mnyamata mwenuyu wati longol chowapanga wachionaka pa machine chifukwa cha kuyanjana abwana tikwambu inu ntchito mukuipanga ndi. Jumbe woyee! Mnyamata uyu wapanga ichi

Panyaji wambana achepa kupangana munthu achaa DPP woyee. Ndanga kulaile andiuza kuti nditsanzike eti auzeni anzanuwo kuti game ndi chimanga

Chala m'mwamba, chala m'mwamba, chala m'mwamba, chala m'mwamba. DPP oye! DPP oye! Bwana mosakutayitsani nthawi ambiri amene mukuwaona apawa ndi achinyamata amakondwera kwambiri akamva kuti Professor Arthur Peter Mutharika wamutenga wachinyamata nzawo kukhala running mate. Bwana, inu musamadabwe kuti enawo akapanga misonkhano yawo sakukamba mfundo zilizonse, angokamba Atupeleyo, Atupeleyo, Atupeleyo, Atupele uja akumukamba uja, inu anthu a ku Tukombo kuno Atupele uja ndi uti? Ndi ameneyu. Very deadly striker. Striker woopsa kwambiri. Bwana, mmene timapanga kampeni nthawi zina timadabwa kuti anthu angotchula za inu, angotchula za inu mapurezidenti 9 amene mukulimbana nawo. Koma dzulo ndimene ndatsimikiza muwafunse anthuwo bwana amene amaonera matelevishoni ku Zombaku mukazamuona munthu wamkulu wagwira mbendera kumeneko ndi kugonja akuno ku Tukombo inu mmadziwa malamulo mukamuona munthu akuthamangira ku polisi kukagwira mbendera watani ameneyo watani ameneyo simunaona anthu akugwira mbendera simunaona anthu akugwira mbendera bwana muchepese moto mwathinisa anzanu Muwavulaza anzanu akumva ululu, akumva pain chifukwa cha inu bwana. Mawu omaliza, mawu omaliza akuluakulu kuno history amene mmawerenga history Malawi Congress Party inafufuza history yonse ya kuno asazakunamizeni ngati ena muli ana mudziwe izi Chipani cha Malawi Congress Party amene anayambitsa ndi anthu akuno ku Nkhata Bay, Orton Chirwa malemu, komanso ngati pali anthu amene anazunzika, kuphedwa, kumangidwa, kulandidwa katundu ndi anthu akuno ku Nkhata Bay. Ndiye munthu zoona lero kuno ku Nkhata Bay koma kwacha kwacha kwacha kwacha zoona

tikumvana ndiye tsikulo likakwana voti pamene pali chani chimanga tamvane simbo ya dpp ndi chani simbo ya dpp ndi chani nanga la udf manja ogwirana eh? manja ogwirana eh? ndiye manja ogwiranawo akagwira chimanga chingati Manja ogwirana akagwira chimanga chingati? Nanga mukamuona tambala akubwera kuzajompha, tengani mpeni dulani pakhosi, imeneyo ndi ndiwo. Zikomo kwambiri. Bwana, mwana wanu Keni Ndanga. DPP oye! Yu! Bwana, musazikane naye mwana wanu amene munamtenga ngati nduna mu boma lanu la inu Profesa Arthur Peter Mutharika ndi inu Right Honorable Atupele Muluzi, Jappie Mtuwa Joseph Mhango akulayireni bwana pompano kuti muyankhule ndi anthuwa. Zikomo kwambiri. A Peter woye!

Bwana Ngwira mwakhala kuno 8 days tenda namwe Chitipa Karonga Rumphi Mzimba Nkhata Bay mwagwira ntchito yapachanya chomene mwawona umu chipani chilili mwawona sapoti inayi kuno kumpoto pala mwaluta akakhala pasi cha you must come back apa tatapanga kaka testing testing wanthu awa wakuma mzowerani wanthu awapereka uthenga wamoza agogo muli apa wayowoya kuti zoichi sakutamvotera wali pa 22 wali pa 25 wali pa 30 wali pa 44 wali pa mbuu zoli watengi chisankho chiziwola kuti wanthu wena mpoto bena nkhata bay bena mzimba bena rumphi bena karonga bena chitipa bena likoma vakumfotirani imwe na profesa ata pita muthalika pa chifukwa chimodzi wati vakukhumba kuti vitukuko vimulikwamba vira vonse mumalize chachiwiri wanthu awa valikukholwa na ulongozi wa Profesa Peter Mutharika kudekha mtima no nkhaza yayi wanthu wapanga vivulupi wapanga misinjiro watuka makathukira noku wapanga kalikosi no kutimba munthu nokumbira munthu ndiwo ulongozi wena mpoto wakukhumba ntheura yoona be assured that the north will support The DPP and UDF alliance come the day when we are going to cast our vote. Wanthu awa nozeka. Mwenzi makora, shuta msukani makora, ampasani kumwenzi wemi. Ise kuno ngati walongozi wa chipani, chipani cha DPP na chipani cha UDF. We work tirelessly, work day and night

wa chipani cha udf ndi dpp oye mgwirizano wa chipani cha dpp ndi udf oye mgwirizano wa president profesa arthur peter mutharika ndi atupele ung'ono ung'ono ukiti ukiti oye olombo Happy Chirwa woye! Mgombo woye! Amayi ndi abambo olemekezeka Dr. Goodall Gondwe amene muli Vice President chipani cholamula cha DPP olemekezeka Honorable Jappie Mhango amene muli Treasurer General komanso nduna ya zaumoyo Honorable Vuwa Kaunda amene muli nduna yokopa alendo amene muli pano honorable mzomera ngwira amene muli regional governor chipani cha dpp atsogoleri onse a chipani cha dpp udf agogo amene muli pano ndi mafumu onse mwachidule chifukwa cha nthawi monire mose ine ndine wothokoza kwambiri kuthokoza kwanga ndikuti ndabwera kuno kudzacheza nanu monga mwamva kuti ndakhala kuno kucheza ndi amalawi anzanga ochokera chigawo chino chakumpoto kulumikizana nawo nditatumidwa ndi president wa dziko lino la malawi kuti ndikuyendereni ndicheze nanu tilankhulane timve madandaulo anu ndikachoka pano ndikawuza a president chimodzi chimodzi chimene zimene mukufuna kuti a president akuchitireni boma likupangireni monga mukudziwa mayi ndaba Mdziko muno taona mavuto ambiri miyezi 11 yapitayi, maka maka chifukwa taona zipolowe mpungwepungwe mdziko muno, ena kufuna kusokoneza dziko lino ati chifukwa akufuna utsogoleri. Mavuto amenewa taona masitolo kuphwanyidwa, manyumba kuotchedwa, kugwetsedwa Amalawi osalakwa ma business awo aonongeka chifukwa ena ati afuna utsogoleri. Izi amayi ndi abambo zapangitsa kuti zipani zazikulu zotsata democracy muno Malawi chipani cha DPP ndi chipani cha UDF zipange mgwirizano. Mukawerenga mawu A dpp analembedwa Democratic Progressive Party, mawu a Democrat ali mkatimu. Mukawerenga mawu a United UDF ndi United Democratic Front, mawu a Democrat ali mkatimu. Kutanthauza kuti ndi zipani zimene zimatsata democracy, ufulu wachibadwidwe, ufulu wolankhula zakukhosi, ufulu osankha chipani chimene munthu ufuna kupereka support ufulu osankha monga mukudziwa kuti demokrasi yathu ili pa chiopsezo chipani cha malawi congress party chinalamula zaka dziko lino zaka 31 tikapita kukavota chisankho 1994 amalawi anavotera democracy 1999 amalawi anapita kukavota mcp sinapambane anayamba kunena mwatibera 2014 2004 tinapitanso kukavota si choncho amalawi anaponya voti a mcp sanapambane amvekere mwatibera 2009 amalawi anapita kukaponya voti A Malawi anavota mcp sinapambane eya mwatibera 2014 a Malawi anapita kukaponya voti mcp sinapambane eya mwatibera 2019 a Malawi anapita pa- kukaponya voti president professor Arthur Peter Mutharika wapambana bwino bwino eya mwatibera Ndipo nde azindikira kuti a Malawi anatulukira. Akukumbukira nkhanza ya Malawi Congress Party. Ngati kunali dera limene a Malawi anavutika nde ndi kuno ku Nkhatabay. 31 years. Ine mene ndabwera kuno ndimakumbukira malemu Orton Chirwa amene anayambitsa Malawi Congress Party. Koma chifukwa cha ma jealous anthu a mcp analanda chipani chija kuwamanga kukawaponya ku Zomba Maximum Prison. Kumeneko ndiku- ndikumene moyo wawo anautenga chifukwa anthu aja ndi nkhanza basi. Komanso kuno ndi kumene kunachokera malemu Aleke Banda mzimu yawo uuse mumtendere. anali secretary general wa malawi congress party ali nyamata koma zimene anachita mcp anangoamanga kuwayikanso kuzomba maximum security prison 12 years kuwalanda katundu wawo onse under the Forfeiture act pali amalawi ambiri amene azunzika Malemu Manoah Chirwa mzimu wawo uwuse mumtendere ndi amalawi ambiri amene anazunzika ndi Malawi Congress Party komanso mukayang'ana kuno chigawo chino cha kumpoto palibe chitukuko olo chimodzi chooneka ndi maso chimene anapanga a mcp kuno kumpoto ankanena kuti ndi ku dead north tikumbukire Tika- tikalima fodya wathu timakagulisa ku lilongwe Tikafuna kupita ku Central Hospital timapita ku Lilongwe. Tikafuna kaona Reserve Bank timapita ku Lilongwe. Tikafuna zitukuko zambiri zimangokhala ku Lilongwe ndi ku madera ena, osati kuno chigawo chino cha kumpoto. Ife a dpp UDF talamula zaka 20 tikaphatikiza dpp ndi UDF mcp 31 years sonkho timak- timakhoma misonkho amatudulaso makhadi koma sanaamange even university ko udf inamanga mzuzu uni- inapanga university ya mzuzu dpp udf tinapanga zinthu zo- ziko zosiyanasiyana high auction floors high court reserve bank msewu wa nkhata bay mzuzu okongola kwambiri ngati uli ku europe chitipa karonga road nkhata bay district hospital zitukuko zosiyanasiyana lero piped water madzi akumwa piped water parliament yapitayi timachita ulimbana ndi amcp ama anaabwera poyera anaalankhula ku parliament yapitayi kuti siri kufuna madzi a pipe abwere kuno ku chigawo chino chakumpoto zinatenga anya- ana olimba mtima honorable vuwa kaunda honorable jappie mhango ndi anzawo honorable kamlepo kalua kuima poyera kufunsa kodi ife anthu achigawo cha kumpoto inu a mcp tinakulakwirani chani marekodi alipo komanso akamabwera kuno amabwera uzakunamiza ayi ayi palibe chimene President professor Arthur Peter Mutharika akupangirani mdziko muno akuoneseni university imene anamanga kuno kumpoto atiwonetse atiwonetse auction floors imene anamanga kuno kumpoto atiwonetse central hospital imene anamanga kuno kumpoto atiwonetse district hospital imene anamanga yayikulu ngati yokongola ya ku Nkhata Bay koma akamabwera kulankhula kuti akunyengerereni chifukwa iwowo akudziwa kuti a Malawi akapita kaponya vote amadziwa mbiri ya Malawi Congress Party. Anthu anazunzika mdziko muno, kumenyedwa, kuphedwa, kuthawa. Mai Vera Chirwa anali ku exile nthawi yayitali, kulephera kubwerera ku Malawi. Ambiri anazunzidwa. nde ife timaganiza kuti mcp inasintha nde miyezi 11 taona zimene achita kuotcha manyumba kuotcha ma zinthu za boma kumenya amalawi kupeza wa polisi agwira ntchito yake akutenga miyala kuzamupha pompo amajambula akusekerera kuziponya pa social media ati afuna utsogoleri atsogoleri achi achipani zimenezi akutsogolera ziwawa atavala ma uniform ngati apita ku nkhondo olembedwa mawu osaopa ena kumanena kuti tiona magazi mdziko muno kwina mayi ndi abambo ameneyo ndi mtsogoleri mtsogoleri ndi woyanjanitsa a leader must unite koma ndikuthokozeni kuno ku nkhata bay atabwera kuno kuti muyambe ziwawa munakanira chifukwa inu mukudziwa bwino bwino history ya dziko la malawi you fought for freedom munakanira koma zomvetsa chisoni mukapita ku karonga anaotcha maofesi onse a dc katundu waotchedwa kumene kuja mukapita pa mzuzu kungopita mu highway mukapeza masitolo mawindo aphwanyidwa phwanyidwa Katundu waonongeka mukapita ku Lilongwe nde chisimo ati afuna utsogoleri nde ngati akupanga zimenezi ali kunja kwa boma ali kotsutsa nanga atati atenga boma zichitike chani mdziko muno? ngozitu imeneyi amayi ndi abambo chifukwa mudziwe bwinobwino povota pamene tikupita kaponya voti mukaona bwinobwino kuti pali copy ya president profesa Arthur Peter Mutharika ndi chimanga nde mukaonanso tambala wakuda ali pambali nde kusankha mukasankha kaya musankha tambala wakuda zili kwa inu musazandifunse koma konse amalawi akunena kuti ife President Professor Arthur Peter Mutharika palibe ofanana naye muno Malawi. Amalawi akonzekera chifukwa akudziwa mbiri ya Malawi Congress Party ndi mbiri yoyipa kwambiri. Ife timaganiza kuti a MCP anasintha nkhanza zija zinali zakale taona nkhanza 11 months akumenya Amalawi. zatikumbutsa zakale kuti awatu awa ati tiwapatse mpata ayese kuyendesa basi kodi ndikufunseni abale anga lenala ukhoza umpatsa basi muli anthu ayendesa lenala satigwetsa nde ena akuti iyayi koma tingowayesa tione mene ayendetsere basi amayi ndi abambo Leadership requires experience. Mtsogoleri ayenera kukhala wodekha. President Professor Arthur Peter Mutharika waonetsa kuti ndi mtsogoleri wodekha kwambiri. Komanso ndi mtsogoleri amene amatsata democracy. Democracy sikutanthauza kuti tiphwanye masitoro, timenyane, tizinyozana. Malemu Dr. Chakufwa Chihana, may his soul rest in peace. ndi anzawo muno pamene amalimbana ndi ulamuliro wa nkhanza wa Malawi Congress Party sanaphwanye masitoro samaotcha manyumba samatumana kuti adzigenda adzinyoza ife timakhulupirira povota kusintha boma timavota ndi mtima wathu that's democracy Koma taonani zimene zikuchitika tsiku la lero. Atiphwanyira masitolo, asokoneza dziko lino la Malawi. Mabizinesi athu alowa pansi chifukwa cha zipolowe, nde akupita ku khoti komweku mwachinyengo, nde akugamula a khoti kuti iwo alipidwe 9.7 biliyoni Malawi kwacha. Misonkho yanutu ndalama zanu zikuba kumeneko amayi ndi abambo munthu kunena kuti ukuferera dziko lino iwo akamakhala pansi akuti iwo ndi amene akuferera dziko la malawi nde apite ku khoti mwa chinyengo kukauza khoti kuti agamule kuti awapatse 9 biliyoni kwacha ndalama imene amayi ndi abambo kuno tikozomanga stadium kuti achinyamata azisewera misewu kugula maambulansi kuthandiza zitukuko zosiyanasiyana koma ati iwo ndalama boma liwapatse chifukwa avutikira dziko lino zoona zimenezi koma zomvetsa chisoni zomvetsa chisoni alipo ena osalemphera mdziko muno Enafe andale tili ndi maudani ee, timakhala ndi maudani, koma maudani amenewo tisapweteketse anthu. Zinthu za personal izi zisiye, koma kuti Malawi Congress Party ibwererenso ilamule dziko lino, amayi ndi abambo, ndi mavuto. Vice President ine president andisankha kuti ndikhale wachiwiri wache. Ntchito ya Vice President amayi ndi abambo ndikutumikira president mabige sakhala awiri bige ni mmodzi yekha vuto imene imakhalapo pa dziko kuti lisokonekere ndi pamene vice president amaziganiza nayenso ndi big vuto imabwera pati ntchito ya vice president ndikubwera Kutolera chimodzi chimodzi kulumikizana na amalawi kukauza president zoona zokhazokha. Ndapita ku Tukombo andiuza chakuti chakuti chakuti chakuti tabwera akupempha ma ambulance akupempha chakuti nde ntchito ya vice president. Big ni modzi yekha president ni modzi yekha ma big sakhala awiri. Kutanthauza kuti ngati vice president. sakuwauza chilungamo a president vice president ndi waphuma ndi mamusokoneza president kumapeto kwake zinthu zimayamba kusokonekera nde ulendo uno amayi ndi abambo taona tokha anzathu zipani 9 ndi achimwene anga a Mtambo akulimbana ndi running mate modzi Atupele sakugona tulo

Ndiye ine ndingowayankha, Ah, ine zotukwanazo sindikupanga nawo. Tikudziwa kuti ndife owinawina. President Profe, iwo akulimbana ndi ine. A President Professor Arthur Peter Mutharika tikuwauza bwana Adadi khalani pa pause mutisiyire nkhondo iyi tiime- tiimenye nkhondo imeneyi adadi khalani pa pause nde azungulira mututu mpaka na ayamba kugawana ziwalo nyama asanaphe, ayambana kale Wina akuti iyayi nditenga mutuwu, wina iyayi mwendowo, wina amvekere iyayi ndikufuna mwendowo. Kodi nanga atati ayendetse boma kukhala nkhondo ndi kumene ikhala chipwirikiti? Bigi amakhala mmodzi yekha, mabigi sakhala awiri. Kulibe kaya ndi deputy president kaya ndi vice president, bigi ndi mmodzi yekha. Tikumvana bwino bwino. President Mutharika amayi ndi abambo ndi president odekha bapheni ololera mukayang'ana kabineti yawo muli anthu osiyanasiyana mu kabineti yawo ine nda- inali- ndine mtsogoleri wa udf ndagwira nawo ntchito 5 years mu kabineti yawo phe simunamve kuti tinayambana ndikugwira ntchito ndili president wa udf kutanthauza kuti president profesa arthur peter mutharika amafuna anthu okhulupirika amene amakonda dziko lawo osati anyamata aphuma ati ufumu ufikepo ayi amayi ndi abambo ndale ndimanena kawiri kawiri kuti ndale zimadana ndi phuma ndibwino kufatsa kugwira kutumikira amalawi ndibwino kuiwona bwinobwino game kuiwerenga bwinobwino kuwatumikira a Malawi. Palibe chokayikitsatso olo pang'ono kuti President Prof. Arthur Peter Mutharika apitiriza kulamula dziko lino la Malawi. Koma pamene apitirize kulamula dziko lino la Malawi, ine ntchito yanga ndikutumikira inu, ndizitenga chimodzi chimodzi madandaulo anu ndikawauze President. Ndiye ntchito yanga. Ndiye pano pamene ndikunyamuka pano ndikukapereka ma report mmene ndayendera chigawo cha kumpoto ndibwereranso kuti tione action ee pazioneka kuti running mate anabwera nde tikamabwerera tikaone zinthu zija zikuchitika pa ground nde ntchito ya vice president nde imene kuti mtsogoleri wathu azikhala akuganizira akupanga maplan achitukuko Kodi kuno tikhala bwanji ndi madzi? Kodi kuno nkhani ya chakudya? Kodi kuno ma factory? Ma business? Ngati apa president professor Arthur Peter Mutharika abweretsa ngongole ya achinyamata ndi azimayi ndi azibambo mende 15 billion kuti inu azimayi mupeze ngongole nde ine ndikhala ndikuunika bwinobwino kuti ngongole imene ija ikufikeni kuno Nkhatabay mumalima bwino kwabasi, mpunga mumalima kwabasi, chinangwa mumalima bwino kwabasi, nthochi mumalima bwino kwabasi, china chani Mba, ha? mtedza mumalima bwino kwabasi. Umalima mtedza iwe? Umalima mtedza iwe? zikomo kwambiri komanso nsomba eti komanso eh? Pachani? Mufuna magetsi? Chabwino ndamva za magetsi. Koma palinso ena amabizinesi pano pa Tukombo ambiri mupanga mabizinesi osiyanasiyana. Ena mukuotcha kanyenya, ena mukuotcha machipisi, ena mugulisa kaunjika, ena tomato azimayi ndi zina zotere koma ofunika mpamba. Ndiye ntchito yanga ikhale imene. chifukwa ife a udf ndi dpp timakhulupilira kuti malawi akhale akusangalala ali ndi chakudya ku nyumba ndi kobidi mthumba ngati sanalime bwino akuzigula chakudya nde ulendo uno tikufunitsitsa kuti amalawi akhale ndi ndalama you must have money pano akabaza ali kuti anzanga akabaza ali pati mwina ali aku, akutumikira makastoma mayendedwe akabaza ndi ofunikira kwambiri akuthandiza kwambiri nawonso achinyamata akabaza akufuna kuti achoke pa njinga yakapalasa akhale ndi njinga ya moto mabizinesi athu azikwera chifukwa cha ngongole nde ine ntchito yanga ndikulimbikitsa zinthu ngati zimenezi kulimbikitsa kuonetsetsanso kuti apurezidenti athu pamene akunena kuti Achinyamata akhale ndi ma business, kubwere ma factory, value addition, chifukwa cha nthawi a Presidentinso anditumani nkhani ina, nkhani imene yokhudza asungwana athu. Chonde makolo, asungwana athu asamapeze mimba ali achichepere, asamakwatire ali ana. Ndiye chifukwa chake President Prof. Arthur Peter Mutharika Akumanga ma secondary school 250 Malawi yonse. Ma secondary school apamwamba. Kuno kubwera secondary school yanyuwani yapamwamba. Enawa akhala ndi boarding. Malo apezeka kale ndikukhulupirira mafumu pano. Chifukwa pano palibe MP konse phungu aliyense walandira secondary school ya nyuwani yapamwamba imodzi malo ayenera kuti apezedwe kuti secondary school imeneyo ayambe masiku akubwerawo ulendo wina ndikazabwera ndikufuna ndidzayendere secondary school ndizaone kuti ntchito ikuyenda bwanji nde ntchito ya vice president kutumikira president komanso nduna za boma ngati minister of education komanso nduna ya health kuno nkhani za umoyo achikulira ali pompano Aona okha, amva okha, nkhani ya ma ambulance amva, boma linagula ma ambulance ochuluka ambiri pano sanafike koma agulanso posachedwapa akundiuza kuti agulanso pano ambulance ndiye akhala akutumiza ambulance ya nyuwani kuno nkhani ya magetsi ine nde nduna ya magetsi nde ndine pati ochabwino chifukwa a Akunduna wanga ali pompano akuudziwa bwinobwino. Monga mukudziwa kuti chakumawako chakumawako tinali kuchisala kumene timayatsa magetsi ndakhala ndikuzungulira madera osiyanasiyana kuyatsa magetsi ndi ntchito imene ikhale kupitirira kuonetsetsa kuti mukhale magetsi amfumu anatchulanso za transformer pano pafunika transformer yabwino kuti amene alibe magetsi akhoza kumatapa magetsi mosavutikira ndiye ineyo msadandaule nkhani imeneyi ndifotokoza ndizakhalanso ndikuyendera kuno nkhani imene ya magetsi amayi ndi abambo chifukwa kunja kukuda kwa ine ndikuthokozeni tikhala ndikubwera ulendo wina tizacheza bwinobwino kuli masana eti ndi bwino maonana masana koma tikumbukire kuti pamene pabwera voti tisakaphonye Mukangoona pamene pali nkhope ya President Professor Arthur Peter Mutharika, chimanga komanso pamenepo mukangopanga chani, mukapange chani kapena kutinda kungopanga choncho, ndikuti president wathu wa dziko lino apitiriza ntchito ya chitukuko.